Dia daoibh go léir, a scoláirí, a mhúinteoirí agus mórphobal na scoileanna, bhur gcéad fáilte chuig an seoladh oifgiúil de chuid Bliain na Gaeilge 2020-21 á reáchtáil againne, Bord Oideachais agus Oiliúna Éireann. Is mise Jean Gilger, Oifigeach um Bheartas agus Fhorbairt Oideachais anseo le Bord Oideachais agus Oiliúna Éireann agus is comhordaitheoir mé ar an gclár seo. Táimid ar bís gur féidir linn an clár spreagúil seo a chur ar fáil daoibh i mbliana. Anois, chun an clár a sheoladh go hoifigiúil, seo libh Paddy Lavelle, Ard-Rúnaí Bord Oideachais agus Oiliúna Éireann, agus ina dhiaidh sin, Aire Stáit do Ghnóthaí Gaeltachta agus Spóirt, Jack Chambers.
A dhaoine uaisle, Is mise Paddy Lavelle, Ard-Rúnaí Bhord Oideachais agus Oiliúna Éireann. Cuireann sé áthas orm a bheith libh inniu chun an ócáid speisialta seo ETBI Bliain na Gaeilge 2020 is 21 a sheoladh go hoifigiúil. Tá bród orainn anseo i mBord Oideachais agus Oiliúna Éireann gur féidir linn an clár leathan spreagúil seo a chur ar fáil daoibh, Chun an Ghaeilge agus an cultúr Gaelach a chur chun cinn, tá sé tábhachtach go n-aithníonn sibh nach stopann bhur n-aistear leis an nGaeilge nuair a chríochnaíonn sibh leis an scoil, i ndáiríre, níl sé ach ag tosú. Is turas fad saoil é ár gcaidreamh leis an nGaeilge agus lenár gcultúr Gaelach. Tá sé sin soiléir lenár ambasadóirí ETBI, Bliain na Gaeilge. Léiríonn Mícheál Ó Muircheartaigh, Bláthnaid Ní Chofaigh, Séamus Ó Scanláin agus Bláthnaid Tracey go léir conas gur féidir lenár dteanga agus lenár gcultúr Gaelach gach gné dár saol a mhúnlú agus leas a bhaint asti inár saol oibre, ár saol sóisialta agus gach gné eile dár saol. Daoibhse nach bhfuil ach cúpla focal agaibh, Bígí páirteach chomh maith, tá Bliain na Gaeilge ann do gach uile scoláire. B'fhéidir nach bhfuil an Ghaeilge agat ach b'fhéidir gur léiritheoir raidió iontach tú. Mar sin bí páirteach. Cé nach féidir linn neamhaird a dhéanamh ar réaltacht Covid 19, tugann ETBI Bliain na Gaeilge an deis do scoileanna na mBord Oideachais agus Oiliúna páirt a ghlacadh ar bhealach an-solúbtha. Iarrtar ar scoláirí a bheith gníomhach, úinéireacht a ghlacadh ar an gclár agus é a threorú agus a thiomáint i bhur scoileanna. Guím gach rath oraibh go léir, bainigí an-taitneamh as na himeachtaí agus tugaigí an Ghaeilge libh i gcónaí. Go n-éirí libh. Slán agus beannacht.
Tá an-áthas orm labhairt libh inniu mar chuid de sheoladh Bhliain na Gaeilge an ETBI. Tá sé iontach go mbeidh os cionn 100,000 scoláire ag ceiliúradh ár dteanga agus ár gcultúr le linn scoilbhliain 2020, 21. Tá an Ghaeilge fíorthábhachtach dúinn mar phobal agus mar náisiún. Sílim go bhfuil todhchaí na teanga ag brath ar dhaoine óga cosúil libhse ag glacadh páirte in tí mar seo agus ag cur chun cinn na Gaeilge i measc bhur bpobal féin. Tabharfaidh clár imeachtaí an ETBI deis do scoláirí ar fud na tíre theacht le chéile agus ceiliúradh a dhéanamh ar shaibhreas ár dteanga. Tá súil agam go dtabharfaidh an ceiliúradh seo spreagadh daoibh an teanga a úsáid níos minice. Tá an obair á dhéanamh ag an ETBI ag cur chun cinn na Gaeilge agus an chultúir Ghaelaigh ina chuid

daoibh, is mise Bláthnaid Treacy agus tá mé i mo láithreoir teilifíse agus raidió le RTÉ. Tá áthas an domhain orm a bheith mar ambasadóir do Bhliain na Gaeilge 2020 agus 2021. Séard atá i gceist le Bliain na Gaeilge ná go bhfuilimid ag iarraidh bród agus grá don teanga a spreagadh ionaibh. Molaim daoibh páirt a ghlacadh sna himeachtaí iontach a bheas ar siúl daoibh, cosúil le Tráth na gCeist,

Dia dhaoibh ar fad, is mise Séamus Ó Scanláin agus is craoltóir mé le RTÉ Raidió na Gaeltachta agus le TG4. Bhuel, a scoláirí, go n-éirí libh ar fad go Bhliain seo na Gaeilge dhá mhíle agus a fiche, dhá mhíle agus a fiche haon, go Bhord Oideachais agus Oiliúna na hÉireann. Súil agam go mbainfidh sibh ar fad sásamh as. Cuimhnígí bhur dteanga a úsáid bhur samhlaíocht a úsáid agus iad siúd atá ar bheagán Gaeilge a thabhairt libh. Cuimhnígí freisin gur beatha teanga í a labhairt. Go n-éirí libh. Hi, is mise Bláthnaid Ní Chofaigh agus tá mé chomh bródúil bheith i m'ambasadóir ag Bliain na Gaeilge 2020, 2021 á reáchtáil ag Boird Oideachais agus Oiliúna na hÉireann. Mar is eol do chuile dhuine, Tá mo chroí sa teanga. Ba bhreá liom sibh ar fad a thabhairt liom le go ndéanann muid iarracht an Ghaeilge a labhairt, mura bhfuil agat ach ruainne beag bídeach. Tá deis iontach agaibh ar an gclár, tá leacaí maith agaibh le rógairí, le rap, rírá ar an raidió, spraoi le scannán agus neart, neart eile. I rith na bliana beidh mé i dteangmháil libh. Bígí go maith!
A scoláirí agus a mhúinteoirí, mise Micheál Ó Muircheartaigh. Tá áthas an domhain orm a bheith im ambasadóir don ócáid speisialta seo Bliain na Gaeilge á sheoladh ag Bord Oideachais agus Oiliúna Éireann. Tá an Ghaeilge an-tábhachtach dar liomsa agus más féidir liom sibh a spreagadh chun í a úsáid beidh mise an-shásta ar fad. D'úsáid mé Gaeilge i rith mo shaol uilig agus dar liom bhí draíocht ar leith ag baint leis i gcónaí. Bíodh spraoi agaibh le himeachtaí Bliain na Gaeilge, scannánaíocht, amhránaíocht agus gan amhras, tráchtaireacht ar chúrsaí spóirt, paisean mo shaol féin ó 1949 anall. Bainigí triail as na comórtaisí i rith na bliana seo, Bliain na Gaeilge, Agus bainigí sult agus taitneamh astu, sin an ghné is tábhachtaí ar fad. Molaim sibh, bí ag féachaint ar aghaidh agus bainigí taitneamh as an sásamh a bheidh agaibhse. Go fóillín, slán libh.
Ar ndóigh, ní bheimis in ann tabhairt faoi thionscnamh mar seo gan tacaíocht. Gabhaim buíochas leis na Boird Oideachais agus Oiliúna timpeall na tíre, na Príomhfheidhmeannacha agus na Stiúrthóirí Scoileanna. Chomh maith leis sin, tá an t-ádh linn i mbliana go bhfuil neart eagraíochtaí tagtha ar bord mar urraitheoirí, chun duaiseanna iontacha a chur ar fáil daoibh. Gabhaim buíochas ach go háirithe le Foras na Gaeilge atá tagtha ar bord mar mhór-urraitheoir, ach chomh maith leis sin gabhaim buíochas le Conradh na Gaeilge, ASTI, TG4, TUI, Instructional Leadership Programme agus Take One. Féachaigí air seo.

Bhuel, a chairde, tá muid beagnach ann. Níl fágtha le rá agam anois ach go nguím gach rath oraibh le linn na bliana. Tá súil agam go mbaineann sibh tairbhe agus taitneamh as na himeachtaí a bheas os bhur gcomhair amach. Fágfaidh mé sibh le teachtaireachtaí gearra ó dhaoine éagsúla timpeall na tíre atá paiseanta faoin nGaeilge chomh maith. Seo chugaibh. Hi, is mise Mark English. Is as Leitir Ceanainn, Dún na nGall dom. Is lúthchleasaí 800 meadar mé, ar éirigh liom trí bhonn Eorpach sa lúthchleasaíocht a bhuachan ar son na hÉireann. Tá athas orm inniu mo thacaíocht a thabhairt don tionscnamh de chuid an ETBI i mbliana chun an Ghaeilge a chur chun cinn sna scoileanna ETB ar fud na tíre. Is í an Ghaeilge ár dteanga dúchais, Tá mise iontach bródúil aisti. Bainigí sult as na himeachtaí ar fad trí Ghaeilge a bheidh ar siúl i bhur scoileanna i mbliana. Glacaigí páirt iontu. Déanaigí bhur ndícheall an Ghaeilge a labhairt chomh minic agus is féidir. Ba mhaith liom gach rath a ghuí ar an tionscnamh atá á sheoladh inniu. Beatha teanga í a labhairt. Slán agus beannacht. Dia is Muire dhíbh ar fad, is mise Sláine Ní Chathalláin, craoltóir agus iriseoir le RTÉ Raidió na Gaeltachta. Tá ana-mheas agamsa ar fad ar an oideachas lán Ghaolainne. Dheineas mo chuid bunscoilíochta, meánscoilíochta agus mo chuid ollscoilíochta ar fad cúig mbliana trí Ghaolainn agus mura mbeadh sé sin ar fad déanta agam, Is dóigh liom ná beadh aon cheann dos na postanna iontacha a bhí agam ó thús mo shaoil fachta agam. Táim tar éis a bheith ag obair le TG Ceathair mar láiritheoir aimsire agus leanúnachais, fuaireas post le Údarás na Gaeltachta agus anois le RTÉ Raidió na Gaeltachta agus mura mbeadh an Ghaolainn ar mo thoil agamsa cinnte deimhnitheach ní bheadh na postanna san fachta agam. Mar sin bainigí sár sár thaitneamh as na rudaí iontacha atá pleanáilte ag an ETBI, bí páirteach agus ná dearúd, beatha teanga í a labhairt. Go n-éirí libh.
Dia 's Muire dhaoibh a chairde, is mise Ógie Ó Céilleachair, údar leis na leabhair Katfish agus Cúpla, seans go bhfuil staidéar déanta ag roinnt agaibh ar na leabhair sin don Teastas Sóisearach. Caithfidh mé rá go bhfuil mé ag súil go mór le Bliain na Gaolainne i mbliana, á reachtáil ag Bord Oideachais agus Oiliúna in Éirinn. Molaim go mór daoibh páirt a ghlacadh ins na hócáidí. Gan dabht tá páirt lárnach ag an nGaelainn i mo shaol agus is seod luachmhar í. Maith sibh, a chairde, agus fair play dhíbh! Hi, is mise Louise Ní Mhuircheartaigh ó Chontae Chiarraí. Ba mhaith liom gach rath a ghuí ar na buachaillí agus na cailíní ar fad a bheidh ag glacadh páirt in imeachtaí Bliain na Gaelainne 2020, 2021. Tá réimse leathan imeachtaí eagraithe ag an ETBI agus ba mhaith liom gach rath a ghuí oraibh leis na himeachtaí san. Téama na bliana i mbliana is ea 'Ag Tabhairt na Gaelainne Linn'. Táimse an-bhródúil gurb í an Ghaelainn mo theanga dhúchais agus is sibhse an todhchaí agus is sibhse a chimeádfaidh ár dteanga dúchais beo. So, ar aghaidh libh, bainíg an-thaitneamh as na himeachtaí ar fad! agus tá duaiseanna iontacha le buachaint dod' scoil. Go n-éirí libh agus bainídh taitneamh as!
Haigh a chairde, is mise Ola Majekodunmi, is láithreoir mé, is Gaeilgeoir mé agus is urlabhraí poiblí mé agus is breá liom an Ghaeilge, tá mé chomh tógtha léi, tá mé Chomh buíoch go bhfuil sí i mo shaol féin and I wish everyone the very best with learning Irish, it's a great language and you can do so much with it, there's so many opportunities out there with the Irish language, fuair mise an deis obair leis an Ghaeilge trí mheán na Gaeilge agus tá sé just, is deis iontach atá ann so I would really urge everyone to pay a lot of attention to the Irish language, I'm so excited for the future for the Irish language and I wish everyone the best with it. Slán anois agus tabhair aire.
Haigh a Dhaltaí, is mise Caitríona Ní Shúilleabháin, is moltóir mé ar an seó ceoil Glór Tíre ar TG4 agus is amhránaí, múinteoir agus scríbhneoir téacsleabhar Gaeilge mé freisin. Ní cainteoir ó dhúchas mé, níor fhreastal mé ar Ghaelscoil, ach thit mé go mór i ngrá le teanga na Gaeilge nuair a chuaigh mé go dtí an Gaeltacht. Nuair a chuala mé muintir na Gaeltachta ag caint as Gaeilge, ag casadh amhrán as Gaeilge, ag seinm ceol traidisiúnta, thit mé go mór i ngrá le fuaimeanna áille na teanga agus le saibhreas an chultúir. Guím gach rath oraibh i mbliana do Bhliain na Gaeilge sna scoileanna, Bord Oideachais agus Oiliúna. Tá súil agam go mbainfidh sibh taitneamh agus tairbhe as.